ndị be anyị ndeewonu ana m ekele unu niile ama m na ọnụ na ama m na ọnụ ma onye ọnụ na-anụ olu ya ọ mụnwa nwanne unu nwoke oke iwu ala Reggae Messiah nwa ndị ụmụndụgba na-eweta unu ozi ọma ozi na-enye ndụ ozi na-atọ ụtọ ozi na-enye agbamume ozi na-enye echeta ozi m ga-eweta gị i cheta ya obi eshie gị ike ama m na ọ na-arakwa ndị mmadụ ahụ ụfọdụ kwa ama m na ọ na-ara ọtụtụ ahụ ịghọta ozi m mana aga m na-ezi n'ote m ọ ga-esi nne na-aganụ maka na akara aka enwerekwe nhichashi ihe ọbụla chukwu kere mmadụ n'ụwa ke anyị n'ụdị n'ụdị nke onye na-eme ya na-emekweni ya na-aga ọ wụ nke ọ wụ ote m shi hụ ụwa anyị nọ n'ime ya ehm, nwanne anyị nwoke na-akụ olu na-akụ uri mgbe mbụ a na-akpọ Oliver de Coque ọ sị onye hapụ ihe ya la chi ya kpara ya wuo onye nwụrụ anwụ mụnwa wụ oke iwu ala nwa ndị ụmụndụgba nwa a mụrụ n'oru zụọ ya n'oru mana ebe m shi pụta awụrụ ụmụndụgba agịdị m ahapụ ihe mụ na chi m kpara ada eme ya eme awụ m ezigbo nwa afọ igbo nwa afọ igbo nwa afọ igbo kara aka nwa afọ igbo ziri ezu eji m egwu egwu maka onye m wụ biko e nwere ozi m sị ka m zie ọnụ taa ozi a rị mkpa ozi na-arị mkpa ee ozi ahụ na-asị kpọruo ha ụlọ kpọruo ha ụlọ ị ma na anyị nwa abịaga obodo oyibo mgbe anyị pụtara polo akọwara ihe polo akọwara akọwachaghara anyị ihe ọfụma ihe anyị ma wụ ha chọrọ ịga obodo oyibo ha chọrọ ịga obodo oyibo ha chọrọ ịga akpata ego ha chọrọ ịga agba mbọ ha chọrọ ịgba moto ha chọrọ ịrụ ụlọ ha chọrọ ịza ome ọkachie ha chọrọ ịza ode njinji ha chọrọ ịza ke na ke ọ wụ ihe ọtụtụ n'ime ọ wụ ihe anyị bu n'uche enwedo onye chiri ọsara na-eme n'ihe na-eme n'ime ọhịa enwedo onye chiri ọsara na-eme n'ihe na-eme n'ime ọhịa anyị abịala n'obodo oyibo onu nwayọọ nwayọọ a na-amụshi ụmụ ee ọ nọ hụrụ ahụ ọnụ nọ ọ ka m gwazie unu na nwa ndị ụmụndụgba ka m wụ na ihe nwa ndị ụmụndụgba na-arị iche ihe m ga-asụrụ ọnụ taa wụ asụsụ ndị ụmụndụgba ote anyị na-eshi asụ ya enwekwa m ike mee otu na-anụsịga asụsụ ndị ọdọ ee mana otu ahụ ndị ụmụ ndị igbo na-eshi asụ ya ka m ga-eshi asụ ya taa ngwanụ anyị apụtala n'obodo oyibo onu bido gbọọnụ mbọ ọnụ na-akpatanụ ego onu ee chineke nna m lekwana ihe anyị rite n'obodo oyibo na anyị bịara ele ihe anyị ritere ngwa ị hụnanụ ya nụ gị na-akpa gị na-arụ gị na-ata ahụhụ gị na-agba mbọ ụtụtụ ịnọ n'ọrụ ehihie ịnọ n'ọrụ abalị ịnọ n'ọrụ gị na-arụ ụfọdụ n'ime anyị e, ụfọdụ n'ime anyị iride nri iride nri riekwa nri atọ ụtọ n'ọnụ ọrụ ahụ chineke nna m elekwa ebe keeshi mechigodo m anya m lee ma amakwara m mma nwoke ei mba mba mba mba mba nwoke wụ sọ mma nwoke wụ sọ mma ngwanụ agbawala mbọ nụ a na-agba mbọ a na-agba mbọ a na-agba mbọ ego a na-agba mbọ akwụkwọ a na-agba mbọ ka eleta mma ka eleta mpa ka eleta nwunye ka eleta ndị enyi enyi ke a kpọ gị i nye aka onye ke a kpọ gị i nye aka gị onye ihe m na-ekwu ndị a wụ ndị chukwu gọziri ndị chukwu zirila ọkụ maka enwekwa ndị bịaranụ shite eshi a bịara ha anọọna ha afọ iri afọ iri na abụọ iri na itoolu nwere ego nri ashịkwa ịkwụgodu ụgwọ ụlọ nsogbu nye riweda ka ewu nri ashị enwekwa ndị ọ rị otu ahụ mana nke m na-ekwu o ma asụkwagharị chukwu nọnyere na gị ngwa na ihe na-akwa ememere ni o anụrụ m nụ anụrụ m nụ ndị chukwu goziri ha na-akpata ego a na-enye aka a na-arụ a na-akpa ego a na-akpa ego ngwanụ gwanụ m ego niile ha na-akpa ole ndị na-eri uru ya gwadele m ego niile ha akpaga ole ndị na-eri uru ya ọkwa ndị nọ n'ụlọ na-eri uru ya ọkwa ndị na-eri ụlọ ndị nọ n'ụlọ na-eri uru ya gere mana ọ wụrụ mana ọ wụrụ sị a ga-egbachie ga-egbachie oke na ngwere aka ka ihe niile mkpu na-arị n'ụlọ ga-arị karịa karịa karịa ka gị nọọ otu afọ ụfọdụ n'ime anyị na-anọ afọ atọ alarubeghị ụlọ ịkwa na-ata ha makwa ego ole eji agba tiketi makwa ego ole eji agba tiketi and ọ wụghịkwa ịgba tiketi ahụ wụ isiokwu ọ na-ewuli iwe akpụrụbeghị m ihe mgbe m kpọrọ ihe na akpụrụ ma gwaka hmm, ji m egwu egwu chọ ka m ga-akpọrọ ọ m ga-akpọrọ mgba m ka hapụgodi ya nwuno anụrụ m na anụrụ m nụ ọkwa ele ọda nga m nọ ele ọda nga m nọ chetadị nwere chetadịla m nga m nọ okay ngwanụ echetala m ya anụrụ m na anụrụ m nụ ọkwanụ ihe na-enu akpụ ya ị la otu gị i luo ị ga-ebido kpawa ahịa ego gbawa mbọ gbawa mbọ ka ị nwee ike inweta ego ị ga-eji ala ahụ ọdọ i nwe ike mgbe a na-emere na-eru afọ abụọ afọ atọ gị laruo ewuru ahụ ego bịa ihe niile ndị ahụ imekọrọ mgbe ahụ e, e, imekọrọ mgbe ahụ ị rụkọrọ mkpu na akịka na oke welechiji ebe ugwu dịrị m agụ ewere e, elishi ebe niile ị ga-eji tụọ ego akpọ ndị ga-asa m ụlọ sagide sagide sagide si n'elu asara asara asara asara asara saruo n'ala were million were ọgụ ego na ego m arụzishi oche arụzishie bed arụzishi ihe niile ihe niile o mebisiri nụ na enwedị onye na-abata n'ime ụlọ gị arụzishi ndị ahụ ihe niile ị ga-anọkwa n'ụlọ ahụ ga-awụkwa e, o nwekwara ike ya wụrụ izu ụka atọ gasị ị nọkarịala izu ụka atọ izu ụka atọ ahụ ị ga-anọ ugbo ole ka ị ga na-edo ọnụ n'ụlọ niile ahụ e, ihe niile ahụ i mesishiri emesakwa ya gị mesakwa ya ihe niile ihe imechichi ugbo ole ka ị ga niile ihe niile ihe rụkọkwara nakwa n'otu ọnụ ụlọ ka ị ga-echi ị ga-edo ọnụ n'ụlọ a na-edo ọnụ maka enwe ndị ọchụ ọsọ ụwa na-achụ ọsọ n'ụlọ ha Chineke nna m enwe ndị obodo ị ga-ala enwe onye ị ga ya sị nga ha chineke nna ekwekwana ọ wụrụkwa ya ga-ala n'ụlọ ha enwe onye sị a chineke nna ekwekwana ọ wụrụkwa ya ga-aga na obodo ha ga ido mpochi ya wụ ọchụ ọsọ ụwa na-achụ ha ụnụ hụkwara nke a na-anụ n'obodo anyị obodo Eliza hmm. mana ebe ke anyị wụ ụmụ ndị Igbo ọchụ ọsọ ụwa adaghị achụ ndị ebe ke anyị maka ndị ebe ke anyị hụrụ onwe anyị hụrụ onwe anyị n'anya anyị na-eleta onwe anyị anyị awụdị ndị ọjọọ enwedị onye ọganihu ibe na-ewe iwe ụmụ okorobịa anyị siri ike n'ọrụ na-arụ ọrụ ha ka etolite gaa onye gaa ụlọ akwụkwọ gachaa pụta a ga-enwe ya ga-enweta ọrụ ya aga tọọ ihe ọ ga na-arụ mụọ ọrụ ha na-arụ ha ndị ụmụ ndị Igbo na-arụ ọrụ arụsi ọrụ ike ha aga mụọ ọrụ ụfọdụ na-azụ ahịa ụfọdụ agawa obodo oyibo onye anyị na-emekọ ihe ọnụ ọ wụ ihe mere ụmụndụgba ji wụrụ ihe ọ wụ taa shie ya obodo shiri ike ụmụ okorobịa onye ọbụla na-eme nke ya eme nke ya agba mbọ na-ahụ na ihe ọ na-eme rị mma na-agba mbọ na-ahụ na ihe ọ na-eme na-aga aga na-agba mbọ na-ahụ na akpọdị ya aha ọjọọ ọ wụ etu anyị na-eme na ụmụndụgba ọ wụ ihe na-eji onye gara gara gara luo luogide luogide ya elobata n'ụlọ nna ya na ụmụndụgba ya elobata ya nọ nga ahụ ya elorịata ya nọ nga ahụ na-eme ihe ọ na-eme ya nojikwa ilo ụmụnne ya na ụmụnna ya nojiri ya aghara ha gawa ebe ọ na-aga ihe sọkwa gị buru ego ole ọ sọrọ gị buru lọ bụbu ya na ụmụndụgba ebe ka ị ga-anọ nga gị na-eri gị ego gị ndị ụmụndụgba ndị mụ m na ọkwa ọkwa otu o siri mee ọkwa otu o siri mee ngwa kọla nọrọnụ m aka kọkwara m nwanne ụlọ aka akọkwala m akwụkwala nne m ọnụ o akọla m ọnụ ngwanụ nwunye gị nọsị ihe niile ahụ ele ihe ga-emeni gị hapụ ihe niile na-erụkọrọ gburu gị m gụla ọsụ ahụ maka maka tupu maka mgbe ị na-abatala mgbe ahụ iji abata ka ị ga-ede mgbe ị ga-elughachi enwekwanụ ihe mere eji iji lughachi echi ehi isi ga-elughachi nwere ibido ibido nsogbu ebido nsogbu ebidoro ọ bụ ihe na-eji asị na polo akọwa akọwa akọwadoro anyị ihe nke ọma chetakwa chetakwa na isiokwu m n'ụbọchị taa kpọruo ha ụlọ kpọruo ha ụlọ enwere ebe m na-aga enwere ebe m na-aga maka ebe m na-aga ọ nyene ọtụtụ n'ime anyị nsogbu ọ nyene ọtụtụ n'ime anyị nsogbu taa maka na ọ dị ara ahụ egwu ige ya egwu ige ha ala ya egwu ige ya igide amata gị na-eme mgbe emesana mgbe emene mgbe emesana mgbe emesana ị ga-anọ na mgbe a ga-emesa mgbe a ga-emesa oge agafee mgbe ị na-emeghela anya ihe ọ dị ị ga-ahụ na oge agafeele oge ahụ gafee gụnwa ime ha ka ọ rị mma ara ahụ eh, ka m ledele m ihe ọ ga-eme um, ihe eh, ya ara ahụ mana ya wụrụ na gị mara ihe ị na-eme mgbe ahụ ibidoro mgbe o bidoro ọhụrụ gị mara ihe ị na-eme mezi ihe ị na-eme hmm. ịmara na ihe a nwoke adịgo ka ọ na-adị gị mara ihe ị na-eme mgbe ahụ site na mbụ ụzọ mara ihe ị na-eme mezie onwe gị gị hụ na ọgịda adịrị gị oge agịda agafe gị ngwanụ gị bịa gị bịachi mgbe ahụ ka ị ga-anụ ọgịda eru otu izu ụka a kpọọ gị ee ee ịmakwasị ihe enu ka ehi mere ka eriote eriote o jikwa akakara achịchi ebe ha arịrị eriri n'elu osisi osisi akpajiri ikwu ikwe akọgbu ala ka nze onye ọma e, ngịrị ka ị ga-eme gị were ahịa ego wee gee arụma ha arụma ha ọkwa ọkwa ọkwa ihe ihe ị rụgwurele mbụ ihe i tigirele ego gị ọ rụchaa ya ọ rụsaa ya ọ rụsaa ya jee ma arụsa na gị pụọ akpọ ha gị oku ngwa nkwe ịhụna nga m nọ ụdaa ịhụna na ahụhụ niile ndị n'obodo oyibo na-ata ahụhụ niile mmadụ na-ata n'obodo oyibo na ndị na-eri uru ya karịsịa wụ ndị nọ n'ụlọ ọ wụ eziokwu tụlee ihe m na-agwa gị tụlee ya ọfụma ị ga-ahụ na ihe m na-agwa gị wụ eziokwu kpọruo ha ụlọ nke ọzọkwa anyị na-amadụ wụ na ị ma e mee a na-asị nna m nna nna m nna nna nna m onye mụrụ m nụ onye mụtara onye mụrụ m nụ onye mụtara onye mụtara onye mụrụ m nụ ee enweghị ndị oyibo na ndị ọsa enwere ihe ndị ọsa na-akpọ lineage gị bịa n'obodo na anyị nọ n'ime ya ụdaa lineage ndị ebe a ada eji egwu egwu lineage ndị obodo na anyị nọ n'ime ya ada eji egwu egwu nge wụ lineage ahụ lineage ọ wụ um, otu e siri otu mmadụ siri pụta ụwa ele otu na-esi akọwado lineage otu mmadụ usoro ezinụlọ amadịghị m otu m si akọwa emesa ka m gaa ogo ya ka m gaa chee echiche mara nkọwa lineage ama m sị n'olu oyibo ihe ọ wụ mana lineage onye e, usoro usoro oke mmadụ si pụta ụwa ihe ndị ebe e ji ere ha mkpa wụ na ọtụtụ n'ime ha tufusisara ke ha mgbe mbụ maka e nwe otu ihe si eme n'obodo a nọ n'ime mgbe ahụ ha onye ọwụla na-agbagharị na-etu ebe ọ ga-eri na-etu ebe ihe ga-arịrị ya mma etu ebe ọ ga-eme nna nna ha ha apụsịsa n'oge mbụ pụsịsa na-agbagharị otu anyị hụrụ anyị nwa wụ ụmụ igbo na-agbagharị ụdụ a ha na-agbagharị na-agbagharị na-agbagharị mana o ruola ụdị ihe arịla ha mma nna nna nna ha pụrụ apụ akọdịrọ nna nna ha nna nna ha akọdịrọ nna ha nna ha akọdịrọ ha amaghị ha ebe e si ihe a ma ha wụ ndị obodo nọ mana madịghị nga e si ha madịghị mpaghara e si ha madịghị onye ọtụtụ n'ime ha ọ na-enye ha nsogbu taa ọ na-enye ha nsogbu ọ na-enye ha nsogbu ọ wụ ihe anyị ji asị na otu anyị nọdụ a otu anyị nọdụ a ụmụnne chere ka anyị legodi otu anyị nọdụ a onye ọwụla gbaa mbọ gbaa mbọ mezie onwe ya mụrụ otu ọ ga-esi mee ke ya ka o doo mee ke ya ka ọ dịrị ya mma ka ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ya ya gara ihu ọdọ ụmụ gị kọlụ ụmụ ụmụ gị kọlụ ụmụ ha ụmụ ha ụmụ gị kọlụ ụmụ ha ke wụ ụmụ ụmụ gị ụmụ ụmụ gị akọrọ ụmụ ha ke wụ ụmụ ụmụ ụmụ gị ka o ruo na mpaghara ka o ruwada na mpaghara atọ ma a na-echefu gị amakwa m sị ihe m bịara ikwu ụdụ a awụdị okwu chukwu maka a bịa n'okwu chukwu ma e chefuru gị ma e chetara gị ma aha gị ruru ugwu awụsa ma o ru ọ gagidere ruo afọ nnu kwuru nnu nnu kwuru nnu ọ gbasadịghị onye ebe mkpụrụ obi gị ga-anọ n'eluigwe ama m ama ama m ama ama m ke ha ama mana ihe anyị na-ekwu ụdụ a wụ sị gị kpọruo ha ụlọ kpọruo ha ụlọ kpọruo ha ụlọ

ngwa ihe ga-emenụ chegodinụ nyenụ m otu okporo oge ka m bịaghachi m azụ e nwe ihe m ga-ezi unu e nwe ihe m ga-ezi unu ei ọnọdịyo ọnọdịyo ngwa leenị enwere ihe m ji n'aka ihe akwa ọrịa ka football gị dome ihe ote na ụda ọ ga-emegharị ahụ mba ya gaa ma ị tụli elu ọ ga-ala elu mba gị tụkee ya ote nke ka ọ ga na-eme e na-etere ekere ekere eke gị hapụ ya ya daa hmm? a nwere ebe m na-aga aga m akọrọ unu ihe m ji mee ihe mana ihe dị mkpa wụ sị gị kpọruo ha ụlọ e nwere ebe m na-aga n'ihe m jiri ọnọdụ a ngwa na ị hụnanụ mgbe ahụ ị bịara gaghachi bịa gị na-arụ ọrụ gị na-akpa ego niile ahụ ihe na-azawa aha nna gị aha m wụ Okechukwu aha nna mụtara m nụ wụ Iwuala Iwuala aha nna Iwuala awụrụ Ogeike Ogeike awụrụ nwa Anụkwam mba aha Iwuala awụrụ Ogeike aha m wụ Okechukwu aha nna m Iwuala Iwuala nwa Ogeike Ogeike nwa Ọmaeze Ọmaeze awụrụ nwa Anụkwam ọ kwa ị hụna kwa ị hụna nga m gadara na Anụkwam awụrụ nwa Mmadụka kwa ị hụna anọ nna m Iwuala Ogeike Ọmaeze Anụkwam Mmadụka eru m na ise ọ ga-arị mma ka anyị na onwe anyị gbakwanụ mbọ ka ụmụ ụmụ anyị ndị nke ise gagide gagide onye e, e, oke amụtara onye mụtara m mmụta onye onye amụta onye onye amụta onye onye amụta na ọ wụ okechukwu mụtara okechukwu mụtara e, e, okechukwu ma ọ bụ e, emeka ma ọ bụ chisimdị chisimdị uchendụ okechukwu ị hụna ebe m nọ ise mana e nwere otu ị ga-esi kpaa agwa ṅụrụ mmanya ṅụọ chefuo echi na-eriri e biriwe ndụ e bisa ndụ a mara ihe a ga-eme echi nwunye gị mee na ihe niile dị mesa na abụọ nke gị aga na nke abụọ nke gị aga ọ ihe m ji asị unu ndị Igbo ebe ọwụla unu nọ kpọruo ha ụlọ kpọruo ha ụlọ nụ ihe a wụ agba nke mbụ hmm? mgbe m mesa aga m abịa kọwara unu agba nke abụọ m bido na agba nke abụọ m hazie ọnụ olu kọwara unu ihe m ji ekwu ihe maka ihe m na-ahụzi ihe ote ndị ebe ka a na-echiwe akpa agwa ọ na-agwụ m ike ya arịwọ ka unu wee chefu omenala anyị echefu ka ọ wụ ngere ya ọ na-agwụwọ m ike hmm? biko onye ọwụla nọ ebe ọ nọ ya mara na ihe m kwuru taa wụ na isiokwu m taa wụ na ihe m kwuga wụ kpọruo ha ụlọ kpọruo ha ụlọ agba nke mbụ mgbe m mesa m mesa ihe m na-eme mesa maka na ihe etuola ogologo achọrọ m ka ọ na-etu ogologo karịa ote achọrọ m ka ọ na-arị ntakịrị ntakịrị m mesa esi ọdọ a m abịa bido nga m kwụsịrị taa garu wuo nga m chọọ ka m garuo garuo nga m chọrọ ịgaru kọọrọ unu ihe m chọrọ ịkọrọ unu gwa unu ihe m chọrọ ịgwa unu ya wụrụ onye ọwụla wụ onye igbo onye ndị ke pụrụla garala obodo oyibo ndị ke na ọ dịbedoro late maka e nwebula ndị oge ke ha gaferela enwehadị ihe a ga-eme ahụ mana ndị ke oge ha na-agafedị ọ ka nwere oge imezi ndụ ha ịkpọru ha ụlọ imezi ndụ ha ha esi ụda mezie ndụ ha mee ya ka aha ha na aha nna ha na aha ebe ha si pụta ghara ifu mụnwa awụ okechukwu nwa iwuala ezi nwa ndị ụmụndụgba emere m ihe ya bara m uru ọkwa ị na-aghọta emere m ihe akpọruru m ha ụlọ ngwa ka m ga m gasa na-ege m ntị na agba nke abụọ aga m abịa meere unu agba nke abụọ kpọruo ha ụlọ o ọ kọwara unu ihe m chọ ikwu unu echefukwala na ọ mụ na-ekwu nwanne unu nwoke oke iwuala nwa ndị ụmụndụgba ngwa jichie na ike ebe ọwụla onye nọ ya jichie ike na-eme ka ihe ụwa ga-arịrị anyị mma ọṅụ udo na ịhụnanya na amara chineke rịrị unu niile n'aha chukwu okike abịama ise